Ihe a na-eme agụ dụ ndụ ya na mmadụ ebido n'ụlọ a aka mere azụ wee gbaa nkụrụnkụ ọ dị ruo mgbe echi na anyị ga-ekpokwu mkpụrụ ọbụla mkpaghazịa dị ire ruo mgbe echi a na-alụ ya n'ụlọ na ngwuru lụọ anya ọ dịka eji aịza abịa debie n'elu geeti onye ori bata ọ chịrị egbe na mma ya ji kwafụtachacha ebe ọ chọrọ wụsa ọ zawa mbara ọ ga-azagide ya gaa na onye nwe ụlọ asị onye ọrụ ndeeme o ọ bịa ka mara ebe ọ nọ kama na ihe mere na be anyị bụ na nsogbu doro ndị Igbo mana ọ bụrọkwa ndị Igbo maka anyị nwere apapa Igbo na-abụ ọrụ anyị anara akọ ọnụ ma agbacha anyị anyị nwere apapa Igbo na-abụ maka na onye ọbụla bụ onye Igbo bụ nwa afọ Igbo maara na o kwere omume mgbe a nụrụ ọgụ izizi a nụrụ o nwere obodo ọgụ abarabere ọ bụrọ n'ike akara hmm. kama na ọ mmụọ nọ n'aka a sị na nkụ dụ na mba na-eghere mba nri ọkwa na-emeta nke mma a sị na nwata na-eri chi ya na-eri hmm. ị na-eri kwụwa chi gị agụụ chi gị akwụbakwa gị agụụ kwụsị o bute chi ụzọ gbagbuo onwe n'ọsọ hmm. dịka m nwere ụbọchị ahụ ma o ji nata taa bụkwa ndekwa ụbọchị gị taa nnukwu ụbọchị so na ọgwụgwọ ma ọ dị ọ dị n'ozi kedụzi ka anyị si eme abana wee sụọ anya ndị maka ndị kwe na ndị ekwere erike daalụ rinne o nwere okwu ị metụrụ aka kịta ị sị mgbe a nụrụ agha yes na o nwere obodo agha ya agha agha bara anụrụ m akụkọ Some part of Enugu State. ndị Idemmili ndị Idemmili sị na mgbe agha batara ala Igbo Eke Idemmili. mgbe ọ batara n'Igbo ndị agha na-ebuso ndị Igbo agha agha ewere pụta n'Idemmili o wee bụrụ na ife ha fụrụ bụ sọsọ mmiri na ha marozie ụzọ ha ga-esi wee gaa aga mana mmadụ nkịtị pụta ọ na-afụ ana ma bụ onye Idemmili mana ndị a bụ ndị mba batara ewee nụchazie agha ahụ i jee na lokal gọọmenti Idemmili mgbe ahụ eke Idemmili bụ ihe ejiri ihe ha kpụrụ ejiri wee na-echeta ya bụ ihe o mechaa mgbe agha ewepụ ya bụ ihe njirimara Idemmili so ị na-achọ ịkọwa na n'elu agha na o nwegasịrị obodo ọdịnala be ha chekwabara nke bụ na agha abata o nwere obodo obodo na-abụ ma ịtọ ịma
ejiri echiche ama atụ ọ ya hmm. a sị m onye ama atụ ya bido na agadi ya maka na ka ọ dụ be onye ka ọ dụ be ọ dị n'Ọka be nna m hmm. ọ ya mere ahịhịa Ọka ji asọ enwe yes enwe gwara ahịhịa Ọka na ndị Ada abatagokwe n'obodo dụkwa egwu hmm. enwe gbara ara enwe niile na-amata n'ụlọ enwe gbara ara o wee wụrụ eziokwu na enemy wụ n'ezi be anyị achịrị nwaanyị ụmụazị chigoo n'uko okorobịa chịrị egbe bakwurube Mm. onye mere Ọka ji asọla enwe taa Mm. ị na-aghọta Mm. so na ọ ife dị na mba na-echekwa mba kete si na agha ama nri ụmụ ya Mm. so na ọ bụ na obodo niile dị n'ala Igbo wee dezie ihe dị na be ha mfa na-akwa atụ anyị ee terọrist ihe terọrist a na-agwakwa maka anyị hmm. n'ọba bịawa mmadụ ụzọ ha si bịa ha sikwu ya naa aka adị enwudo nwa agụ ndị Igbo bụ agụ daalụ mana ihe a mere na Ondo steeti ihe a bụkwanụ ofu ihe ịtụnanya anyị kwesịrị ineba anya ewee m na-ajụ um o nwe e nwèlè ike government ò nwèlè ike ikweta ọ̀ yà èkwe omume o nwèrè ihe a nà-àkpọ ịtụ um egbò egbò à a nà-àtụ kèdu kèdu kà ịtụ egbò gà-èsi wèe nye aka nà um insecurity
dịkà nwanne m o um ee a sị na echiche echiche onye nwe ajị na onye nwe ajị agbala ọtọ Mm. anyị chere gọọmenti ka anyị wee tie egbo ụbọchị ga-etekwa aka N'okwu- na nnekwu okwu ka m kwuru ya o. ee mana mana oke Ka m na-ekwu gaa. oke anyị chekwa gọọmenti anyị wee tie egbo anyị bụ ndị ọdịnala wee chekwaa onwe anyị mana ọ